Akutitu boma likupanga chilinganizo chonena kuti ophunziratu kunoko ku Malawi ku primary kumapita kutsogolo ku secondary mpaka college asamavutikenso kumaphunzira zinthu zopanda ntchito ngati chiwala, miyendo ya chiwala ndi zina zoterozo. Aziphunzirano zinthu zimene zingathe kuwapindulira, za ma practical, ntchito za manja. Akatero nde kuti kupita pa ground tu mmene adzikafika secondary amaliza kale tu kotero kuti iwo akudziwa mmene angapangire kaya ndi sofa, kaya mmene angaotcherere ma window a chani, zizoti zabwino zidzazi kumakamba zoti ndi ndaninso kodi amene amayankhula zimenezi? Iyayi, amenewatu nda achiwiri. Kwa nduna yoyang'anira za maphunziro kunoku ku Malawi a Francis Foley koma tifotokoze bwinobwino kuti kodi iwowa akukamba zotani. Ok. Nduna ya zamaphunziro kunoku ku Malawi ndi adzatu a Bright Msaka. Koma wachiwiri kwa iwowa Deputy Minister of Education, Ndiwowatu ndekuti a Francis Foley. Ndipo a Francis Foley wa anapita ku Nsanje dzulo. Kumeneko basitu ndikumaona apezeka atayamba kuyankhula kumene kuja. Akutitu kunoku tsopano ku Malawi yafika nthawi yonena kuti tisiyeno kumataya nthawi ndi kumaphunzitsa ana zinthu zopanda ntchito. Hee ngati achina Chiwala, miyendo ya Chiwala, kodi Chiwala chimapumila pati? Eee biology eti imeneyo. Tisiyeno tsopano kumataya nthawi yathu ndi zinthu zopanda ntchito ngati zimenezo. Ana ayambe tsopano mmasukulu kumaphunzira zinthu za ma practical. Ndeti akapita mmalo oti azikhala ndi nthawi zambiri zomalemba mkalasi adzikhala ndi nthawi zambiri zomachitazi zichitochitozo kaya kodi ndikuphunzira kumanga, ubyudala, nde kuti adzimanga ok ngalande za sukulu zagumuka tiyeni tiyeni kumanga iwe timapanga chonchi tiye iwe yamba mangako apa iwenso mangako apa tagwira mpeni timagwira chonchi ma practical kapena apo iyayi kuotchera timaotcherera chonchi kapena kaya ndiku kaya kaya ndi nkhani zonoti ku- kupala matabwa timapala azikaphunzira zintchito zamanja zoterozo kuyambatu ndekutiko primary komwe Akachoka primary akuphuzira zimenezi kukafika secondary mmene adzikamaliza college aah olo secondary yomweyo kaya mesa adzakhala ndekuti afika ponena kuti ndi ma expert kodi ndekuti akudzakhalano kupanga zinthu paokha kaya ndikukonza mipando yapamwamba kwambiri kugulitsa zinazo zizipangidwaso exported kumapilitso kumapititsidwa kunja uko kaya nde kuti kaya ndi zootch zootcherera zapamwamba ma design apamwamba kaya ndi zosokasoka ana kumamenya ma design zoti iyayi basi paka ana kuti kumatulusa kunja ndeti forex so ikupangaso flow in pamene popo komatu ana aja angomaliza tu kumene form 4 yeniyeniyi bwera nde kuti kumbali ya boma zomwe zidzachitika ndi zani ndalama zoti no zikalowe iyayi pakuti pagumuka olo mpanda wa sukulu agumuka nde tiyeni pafunikira ndalama boma tathandizira mponi iyayi azika ana omwewo basi tiyeni mbali imodzi ya practical uku nde kuti akutani akumanga zimene zija kusevanso kandalama kena yake kamene mwina kayenera kapite kumene kuja kakalipire mabyudala zina zoterozo nde tikatero mwanjira ina iliyonse zikuthandiza ana aja kuphunzira amenye ma practical awo pamene paja komanso nde kuti akumanga sukulu yawo pamene pakuoneka kuti no pavutapo eh iyitu nde system tu yabwinotu iyi ndipo system imeneyi ndi yomwe no imagwiritsidwa ntchito ku china kujatu kuti azipezeka zoti akumachita bwino hmm? Timamva zoti iyayi kumenekoko basi kaya ndi timitengo ta machesi zina ndi zinazi kaya ndi timatoy, ana amapanga zimene zijazi nde kuti ku primary kuja akupanga zimenezo. Malo moti akhale m'class aziphunzira no zonena kuti chani eh basi azivina basi eh this is my nose this is. Azikaphunzira no zinthu zimene zingathe kuwapindulira. Nde kuti phindu lake ndi lotani? Awawa a Francis Folleytu amakamba zonena kuti ubwino wa izizi eti tikangoyamba Muzipatse 5 years, 10 years mpamene mutadziwa ubwino wake. Chifukwa chonena kuti ana ochuluka nde kuti adzakhala akapita pa ground sadzikadikiranso zonena kuti ntchito kulibe, ntchito kulibe, azikangoyambitsa kuchita china chake paokha. Si nanga apita ndi ma skill nde kuti sadzikadikira kuti wina wake alembe ntchito. Koma iwowonso chifukwa chonena kuti aziona kuti no zikuwachulukira kwambiri mpakana kumalembanso ntchito azinzawo tikatero nde kuti no tikuchepetsa nkhani zonena kuti no ku malawi kuno kuli jobless eti anthu kusowa ntchito chifukwa iwo avomereza kuti ndi zoona ku malawi kunoko pakadali panopa mwayi wa ntchito nde kulibe e, chiwerengero cha anthu amene akufuna ntchito ndi chochuluka kwambiri nde tikuyenera tithane ndi zimenezi pochita moteromo kuti tiphunzitse anthu amene akapita kunjako azikazipezera okha zochita osati kumakadikira zonena kuti no iyayi boma litilembe ntchito kapena region makampani tilembe ntchito iyayi komano akakhala anthu okakonza makampaniwo ndekuti tu zachuma zizakhala zikuyenda pamenepo malawi akupita patsogolo akuti tangozipatsani 5 to 10 years ana akuphunzira zimenezi phase yoyamba yomwe idzikatulukayo eh amene angayambe kaya ndi mu standard chani mu standard kaya ndi 4 kaya ndi 5 ndetu pamene adzikamaliza kumakafika form 4 ayi amenewotu basi adzakhala nde kuti no ndi akatakwe nthawi yomweyo nso akagwira ntchito osatayanso nthawi kumapita ku college kumakangovinavina kumene kuja kuti ma social weekend chani ayi osatinso zimenezo ya akakhala nde kuti no akupangiranso chuma dziko linoli la malawi Maganizo abwino kwambiri. Anali kuti maganizo amenewa? mm enafe tu bwezi tili nde kuti no tu ma product a maganizo amenewa ku bwezi panopa nde kuti taphuzira kale tikugwira ntchito zimenezozo tikupanga zinthu pa ground. Forex tikumaipanga generate osati kumangodikirano zonena kuti iyayi. tilime fodya tilime fodya tikabwereke ndalama kwa imf tikabwereke ndalama kwa imf bwezi nde kuti panopa ifeyo tikumathandizira nawo fund kuti bwezi tikujudula akatundu akatundu onena kuti no tikakhala nawo pansi apopo ndikuwatulutsa kunja kuja kumayika pamsika anthu akunja nkumati azoona katundu oti made in malawi amwene katundu mbambande chifukwa chani muganize no tikuphunzira chinthu chimodzimodzi chomwecho ee kuphuzira kujudula mpando ngati iwe wasankha za ukalipentala kuphuzira kuju- kujudula kaya ndi zimachani zima wardrobe kaya ndi zimachani ee kuzijudula zoti za zoti zosangalasa zija za ma design abwino kuyamba nde kuti no kuyamba standard 5 kumakafika kaya nde kuti form 4 nde kuti uli ndi zaka ndithu i think kaya ndi zaka around zaka kaya ndi 7 zimene zija ukuphuzira chinthu chimodzi chomwe chomwecho ukuganiza kuti no unga, ungazame motani eh? tina tinaka bwezi nde kuti tili ma expert otani kaya ndikuphuzira kaya ndiku ndikukoza even za umechanic zomwezi mukuganiza kuti kunoku sibwezi nde kuti tikumatulutsako magalimoto athu no oti no kumakhazikika osati uh, azumangoti wa- waluso wakoza galimoto koma kuti tiku- tikukonza ndithu zizoti taphuzira ku sukulu simukuona kuti bwezi zikumachitika zinthu ngati zimenezi bwezi nde kuti production industry kunoko ku malawi ndekuti itapita patsogolo bwezitu tikukamba kuti no malawi ndi limodzi mwa madziko maiko onena kuti ayamba kuchita bwino eti maiko onena kuti chuma chawo chayamba kushuta koma ayi ndithu maganizo amenewa kunalibe nde let's just hope kuti maganizowa tiapange welcome and tiwagwiritse ntchito kuti no next generation in the next 10 years pomafika kaya ndi ma 2035 kaya 2040 malawi adzakhale wasinthadi kuti no ana amene ali ku sukulu panopawa akamadzatuluka adzakatuluke no ngati ali ndi mindset ya production osati mindset yonena kuti no tikalembedwe ntchito tikalembedwe ntchito tapanga waya bwinobwino kuti no sopano iwowo nde mainjini odzutsira chuma cha dziko linoli kuti ngati dziko linoli lingasinthe status yake o- osintha o- o- osinthitsawo ndi iwowo muzichitochito zawo ayi imene moto ndi imene ayankhulira a francis fole keep it up we need people like you tikufuna anthu ngati inuyo ndipo muzichulukira chulukira muli maganizo pa nkhani imene inu mukuiona bwanji nkhani imeneyi makosana uh, tiuzeni maganizo anu mu comment section koma ndikuti mulemekezenso maganizo anzathu akutitu